igbo ndị ọma ana m ekene unu ana m asị unu uhuruchi ọma n'ụbọchị nke taata okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bịa dịka anyị si wee mara na ebe a bụ ebe anyị na-ekuzi maka ihe banyere asụsụ igbo maka na ọ ga-adị mma na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ga-ama ka esi asụ igbo marakwa ka esi ede igbo n'okwu anyị kpụrụ n'ụbọchị nke taata anyị bịara ka anyị metụ ọnụ banyere ihe abịdị Igbo abịa na abịdị Igbo a o nwere aha ọzọ a na-akpọ ya ọ bụrụ na ị kpọhị ya abịdị Igbo ị kpọọ ya mkpụrụ ụda asụsụ ihe niile a na-asụ asụ n'asụsụ Igbo ihe niile a na-ede ede n'asụsụ Igbo bụ na mkpụrụ edemede ndị a ka o si wee pụta dịka o si wee dị na bekee tupu ide asụsụ ọbụla bụ asụsụ bekee ọ ga-esiriri na abcd wee pụta abcd ahụ dịkwazi 26 n'ọnụ ọgụgụ mana na mkpụrụ abịdị igbo ihe ọ dị bụ iri atọ na isii n'ime ya ka ihe niile ị chọrọ ịsụ maọbụ ị chọrọ ide ga-esi na ya wee pụta ọ bụrụ na abịa na mkpụrụ abịdị igbo a dịka anyị si wee mara ha ha gụnyere a bụ chi dị e fọ gị gbị ghị gwe hi i ị je ke kpọ kwe le me ne ṅọ nwe nyi o ọ pi re si shi ti u ụ vụ wị ye zi mkpụrụ abịdị Igbo ndị a dịka m si wee gụpụta ha ugbu a ngwa lee ha ebe a ị nwere ike iji ihe wee detuo ya dịka m si egosi ya ugbu a na mkpụrụ abịdị Igbo a ekere ya ụzọ abụọ ekere abịdị Igbo ụzọ abụọ ha bụ mgbochi ume na ụda ume ụda ume gụnyere a e i ị o ọ u ụ ọ bụrụ na i nee anya nke ọma na ya bụ mkpụrụ edemede ndị m kpọpụtara ugbu a ị ga-afụ na ọ na-ada were were n'ọnụ ọ dịghị enwe ihe mgbochi n'ebe ọ bụla esi ekupụta ume ọ ya mere eji akpọ ya ụda ume ọ bụ na idesie mkpụrụ abịdị igbo idepụta ndị ahụ bụ ụda ume ndị ọzọ niile fọdụrụnụ ka a na-akpọzi mgbochi ume mgbochi ume bụ ndị ahụ ọ na-abụ ị na-akpọpụta ọ na-ahịa gị ahụ tupu ịkpọpụtasịa ya dịka bụ chi dị fụ gụ gbụ ị ga-afụ na ị da ekuchi ume nke ọma oge ọbụla ị na-akpọpụta ya ọ ya mere eji akpọ ha gịnị mgbochi ume ekekweziri ekekweziri ụda ume ụzọ abụọ ụzọ abụọ ekere ụda ume enwere nke a na-akpọ ụda arọ nwee nke a na-akpọ ụda mfe ọ bụ na ị kpọghị ya ụda arọ ị kpọọ ya ụda e ke ndị bụ ụda arọ ndị a ha gụnyere e i o na u nke bụ ụda mfe bụ nke a ma dịka otu a bụ a ị ọ na ụ ndị nke a bụ ndị a maara dịka ụda mfe dịka m si wee kwubuo na mbụ ekekweziri mgbochi ume ụzọ abụọ mgbochi ume dịka m si wee kọwaa mgbe ọbụla ị na-akpọpụta ha na-anyị arụ n'ọnụ ada enweche nku ume nke ọma n'ebe esi ekupụta ume ewepụ na ekere ha ụzọ abụọ dịka m si wee gosibuo ya na mbụ nee anya ebe a ndị nke a bụ ndị a maara dịka gịnị mgbochi ume i nee anya na ya nke ọma ị ga-achọpụta na o nwere ndị gbachara mkpị abụọ mkpị abụọ ndị ahụ gbara mkpị abụọ mkpị abụọ ndị a bụ ihe a na-akpọ gịnị ụda mkpị maka na ha gbachara abụọ dịka chi hmm? chi dịka na-asụ bekee ọ c h mana igbo kpọrọ ya chi a na-edekọta ya ọnụ enwee nke a na-akpọ kpe kpe ahụ k p ngwa nee ndị niile bụ ụda mkpị ebe a ị hụrụ ya ọ bụ na iwepụzie ndị nke a bụ ụda mkpị ndị nke a fọdụzịrịnụ bụ ndị a na-akpọ gịnị ụda nge ọkwa o doro anya ka anyị kwụsịkwa n'ebe a maka na akịdị ada eghe na nta mmiri n'oge ọzọ gbaa mbọ ka isonyere anyị ebe anyị ga-agbalịzie nke ọma ma kọwaa ya ka o wee kwe gị nghọta ka o mesịa